o nwere ajụjụ anyị chọrọ ka anyị jụọ bụ ka anyị bụ ụmụ Igbo ma bụrụ ndị otu na-asụ Igbo ndị na-agba mbọ ịfụ na asụsụ Igbo anaghọ ka n'anyị ee ya wa ajụjụ wee bụrụ biko ka i nyere anyị aka nye anyị ọsịsa na o ziri ezi na omenala Igbo ya na na ndị Igbo ọ kwadoro ka nwoke maọbụ nwa okorobịa sekpuru ala wee kwe nwata nwaanyị ọ chọrọ ịlụ nkwa ọnụnụ ma gbanye ya ọla aka nke ndị iti na-akpọ engagement ring ọ bụrọ omenala Igbo ka ọ bụ a da emebu ya n'oge ochie onye ya anụ nwaanyị ya afụ nwaanyị ọ ya gaa be nne na nna ya kọwara nna ya na ha

nwata nwoke anyị sekpu ala wee ya kara were onye na-eyi eji were nwaanyị kparịkata nkata akpara nkata ahụ maka ifi na mma na nke ndị a nọ n'ụlọ eme dị oji anya na nke ọrụ na ebe obodo anyị agwa anyị imetụ ha n'onye aka ọ dị ime ọ nwere ike na ebe tara aka na-atụgharị ya na-asị ya mba bido bịagodobe anyị na-abịaba anyị ekwuo ya ekwuo ọ dị mma ọ bịazie ebe ha ọ na-adị n'azụ ụlọ nne ya na-akwa ya

o ziri ezi na omenala Igbo ka omenala Igbo ọ kwadoro ka nwa okorobịa sekpuru anị wee welu eh, ọla aka nke ndị iti na-akpọ engagement ring wee gbanye nwa agbọghọbịa ọ chọrọ ikwe nkwa ma ọ bụ o kwere nkwa ọnụnụ o ziri ezi ka ya bụ nwa okorobịa sekpuru ana wee mee ka
n'anya ndị Igbo anaghị eme ya eme ya ife ị na-akọwara anyị bụ na omenala Igbo kwadoro

nwoke si wee chọọ ịgwa nke nwaanyị o nwere onye ya eji mgbanaka nwekwa ndị ya eji ọla olu wee kwe ya o si na ma ọ chọrọ isekpuru ala ma ọ chọrọ ịnọdụ ala ma ọ chọrọ ịkwụ ọtọ ma ọ chọkwara idine edine nke a dịrị ha naabọ onu si wee chọọ ịjụ ya ma onye ma ihe nye mgbanaka ma ọ ya na ee aghọtalụ anyị ghọtalụ asịsa gị mana ihe anyị na-ajụ na izuzugbe bụ omenala Igbo ọ kwadoro ya bụ emume

na-asụkwa n'Igbo anyị ofu ọha na eze na-anụ olu anyị sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ biko sonyere anyị na YouTube
debe anyị ihe unu nwere chakena
nwanne nwoke obi dị m aṅụrị etu unu si wee bịa ebe a o zighị ezi bụ okorobịa isekpu ana wee gbanye nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ọna aka nke a bụ ire omenala Igbo n'ahịa o zighị ezi ma ncha ee ya ma asị gị omenala Igbo ka ọ bụ uche gị ka
ee asị m ọ bụghị n'uche m o zighị ezi nwoke isekpu ana gbanye nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ọna aka nke a bụ ire omenala Igbo

mba na-enye ike nwaanyị n'omenala Igbo anyị ya bụ uche gị ya bụ uche gị ka ị na-ekwu gbasatala omenala Igbo nna anyị daalụ o Chukwu gọzie gị maka asịsa nke ị nyere anyị ọ bụ onye rie nne ya nke wee dị were azụ ajere ebe nne otere nna ọka asụsụ Igbo